A ka taama senfɛ Mali la, Ameriki jamana ka lasigiden dankan farafinna tilebinyanfan fɛ, n'o ye Will Stevens ye, a taara bɔ USTTB laboratɔriw la laboratɔriw min ka baara ɲɛsinnen bɛ bana sɛgɛsɛgɛ ni bana kunbɛn fɛɛrɛw ɲinini ma o laboratɔriw min bɛ Point G kulu sanfɛ olu dayɛlɛnni sababu bɔra ameriki jamana la an ye laboratoire saba de choisi laboratoire fɔlɔ fɔlɔ an y'a daminɛ min na o ye yɔrɔ min na banakisɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na k'a lajɛ a bɛ bana kɛ cogo min na k'a lajɛ fura jumɛn bɛ se ka ɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ an bɛ se ka vaccin jumɛn dilan laboratoire filanan an taara yɔrɔ min fana la o ye yɔrɔ min na sécurité niveau ka bon an b'a fɔ a ma BSL three donc o de y'an permettre Ebola nalen an ka se ka Ebola banakisɛ k'a neutraliser k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a faamuya covid fana nalen an ye o kelen de kɛ yen nɔ donc laboratoire laban an ye min lajɛ o ye laboratoire min bɛ baara kɛ surtout eh, sosow kan Donc an bɛ sosow lamɔ laboratoire kɔnɔna na an b'u bɔ ɲɔgɔn na u bɛ adamaden kin cogo min na u bɛ bana di adamaden ma cogo min na ani an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na particulièrement ka sumaya kunbɛn i b'a dɔn mali la an ka bana fɔlɔ o sumaya de ye a jɔyɔrɔ ka bon mali ka kɛnɛyako la ka ɲɛsin yɔrɔ caman na ambassadeur y'a fɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye min nafa ka bon ne yɛrɛ bolo kosɛbɛ o ye ka adamadenw former ambassadeur y'a fɔ an mago bɛ mɔgɔ la k'u former science la k'u former maths la parce que o domaine ninnu de la mali mako b'o de la pour que an ka se ka développer filanan fana min ye aw yɛrɛ y'an ka laboratɔriw ye américains y'an dɛmɛ minɛn labanw dernier cri k'o bila an ka laboratoire kɔnɔna na sabanan fana min ye hali sisan olu de b'an supporter sera fɛn dɔ ma il paraît que est important o ye a ko a b'a fɛ san nata vaccin ka se ka dilan mali la il paraît o y'a an y'o kuma mɛn kosɛbɛ an ye laboratoire visiter ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ an y'a ye an ka laboratoire ka dɔgɔ espace ko b'an na donc o la an y'a daminɛ déjà ka plan kɛ pour que laboratoire bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bâtiment kelen na pour que baara ka se ka nɔgɔya donc bɛ n profite ka micro fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka an dɛmɛ o laboratoire ka jɔ mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka vaccin dila mali la yan nɔ je pense que o tigi an bolo walen k'o tigiw kunbɛn u ka na an b'u bisimila an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ pour que an ka jamana kɛnɛya a ka sigi sen kan ɲɛnama nin baaraɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ banakunbɛn ni banasɛgɛsɛgɛliw la n'o kɛra sababu ye ka an ka jamana lakodɔn kɛnɛya lasagoli baaraw hukumu kɔnɔ kɛra sababu ye ka bana caman kɛlɛ ni ka dɔw kunbɛn n'o bɛ tali kɛ ebola ni koronavirisi la n'o ko nin ka tiɲɛni fanga bonyana farafinna tilebin yanfan fɛ